nnadozie chiamaka my best goalkeeper ejighị m that girl egwu egwu ofe a kịta feel like down for this market e bu ụzọ na-emeri naijiria 2-0 na ha mechara ka anyị wee mechaa rie ha ka ọkpa enugwu anyị ri ha na imo nna ka ewe Aidị na ka ị na-eme na Asịkwa gị ka e wee Enweghị m ọchị, enweghị ihe na-eme nothing kee klọb ị na-asupport like in the whole general world ka Barcelona na nke mbụkwa Barcelona were Nigerian klọb ị na-asupport ee Nigerian club oleze m we're talking about Rangers Enugu State ọtago ehe nwa bụ nwa afọ nwa afọ nwa afọ kwa i ki- i kiri asọmpi a dị n'etiti ndị Naijiria na Morocco Yeah, I watch ya now. We watch am now. ya m jụọ gị ajụjụ ọbụla gbasara ha na ị ga-azata m ya Mm, just that I don't know the name of the players much. I'm not afa player. Those girls, so you just ike ha ka nara watch ka afa the players. you tell me. ọkwa afa ahụ ka m chọkwara ịjụ gị iwe ị ga-akpọtara m mmadụ atọ n'ime ndị gba bọọlụ bụ ndị Igbo Ndị Igbo. Hi, ebe a problem dị na

ọ dị mma ọ dị mma ọkwa i lere asọmpi dị n'etiti ndị naijiria na ndị morocco ụbọchị satọde kedu ihe ị nwere ike ikwu maka asọmpi ahụ ihe m nwere ike ikwu maka asọmpi ahụ bụ na first half e bu ụzọ na-emeri naijiria 2-0 nye goal na 12th minute na 24th minute so mụwa as onye naijiria m bụ na-ekiri the ball lose hope like net hey naijiria ama emeri uskebe ọla ndị nọ m n'akụkụ na-asị naijiria ga-emeri naijiria ga-emeri ọbatasịkwa a na-agbagodi naijiria na half field naijiria aghọtadị ihe a na-agba ebe ahụ so ọ fụta second half ebata okoronkwo esther okoronkwo agbata pk o nye goal ọ gba crossing A gba square play pass and shoot Ajibade. Opportunity for her second squares the ball Nigeria are right back in it. nke a gosi na ị sonyere nke ọma na ya bụ eh, asọmpi egwuregwu bụ eh. ngwa ajụjụ m nwere bụ Buikem ị ga-akpọta ụmụ nwaanyị atọ bụ ndị Igbo so gbaa bọọlụ ahụ ee eh. ngwa kpọọ ha Okoronkwo ị na-akpọ ị na-akpọrọ afa ha n'isi Esther Okoronkwo mhm. Chiamaka Nnadozie mba amarọ m amarọ m sekọnd ya ajibade ajibade abụrọnụ onye igbo ị gbanịrị nke ọma buikem daalụ o ama m enyezizinu gị ego mana ị gbanịrị nke ọma ngwa were nke a ṅụọ mmiri o daalụ nna kedu ọ dị mma Kee klọb ị na-asọpọtụ? Liverpool Liverpool. Liverpool, Liverpool. So ị masị iwu m kịta na ị na-asọpọtụ Rangers maọbụ Kano Pillars maọbụ Enyimba. na support kwa ya Rangers na Kee ihe o ji bụrụ Liverpool ka i bu ụzọ wee kpọrọ m. ihe o ji bụrụ Liverpool bụ ezi m ụzọ kpọrọ gị bụ maka na Liverpool na elda abụ abụ klọb dị well organized ị ghọta and a na-afọndị ọfụma na sị na ndị a tuere African League a- corruption karị n'ime nepotism karị si abịrịatị mpụta ya bịa na African football ndị m na-asọpọtụ bụ Rangers Rangers, up Rangers. Ifo ifo ha agwụkwa anyị ike. A kwa i kiri maachị anụ a dị n'etiti Naijiria na Morocco on Saturday? Yes na, ekiri m. Biko, m ga-ajụ gị ajụjụ na gbasara ya bụ bọọlụ. Ee, jụọ m ajụ na. Ị ga-akpọtawu ụmụ nwaanyị atọ so gbaa bọọlụ ahụ bụ ndị Igbo? Ee, m ga-akpọtawu ya na. Ngwa kpọọ ha. One bụ Esther Okoronkwo. Two bụ ya

icheta na ọrịa anyị mgbe echefugo m sọsọ esta esta okoronkwo ka m ma with alozie and with ihezuo ya nke na okwere onye ọzọ ị ga-akpọwuru anyị afa ya ọzọ ọ bụ onye ọzọ na ajibade nọkwa ebe ahụ mba a sị gị ndị bụ ndị igbo oge n'ebe ahụ okafor na but ọ nọ benchi nnadozie na-eche goal nnadozie gịnị ka ọ na-aza chiamaka nnadozie ọ bụ mmadụ naabọ ọ fọziri ofu onye

Nigerian clubs ma ọ bụ nke eh, nke ọbụla nọ na Nigeria o nwere club na Nigeria na support ike mere anyị anyị amazi ihe anyị na-eme na this country and anyị da awọchizi bọọlụ onanụ onye ọbụla na-agba mbọ mana mụ awọchikwara awọchi anyị wọchiri nke Nigeria na Morocco awọchikwa m nke Nigeria na Morocco Nigeria try kwa ị ma na ihe siri ike na this country so ihe isi ike ahụ ka anyị ji kwechiri ike we never give up we move on ịghọtago kwechiri ndị a bukwa ụzọ wee nye anyị ọkpa ịbụa anyị atakwa ọkpa ịbụa so anyị nwa sikwa ike as naijiria strong person anyị bụ na ị mago anyị asawa anya okolonkwo bukolo ụzọ gbakanye ya na 64 minutes

ha mechaa ka anyị wee mechaa rie ha ka ọkpa enugwu anyị rie ha na ị ma otu ndị renjas si agba nke ha nwa biko kpọgodi m afa ụmụ nwaanyị atọ so wee gbaa bọọlụ ahụ ụmụ nwaanyị atọ so wee gbaa bọọlụ ahụ bụ ndị igbo bụ ndị igbo ama m okoronkwo okoronkwo gịnị ka ọ na-aza Ah, m ga-echetakwanụ afa ndị a niile m ma ncheta afa ha ncha ama m okolonkwo malụ em, ebele makwala ifeoma ọ mmadụ ịta aka mgbe ebere ebere gịnị ka ọ na-aza ifeọma gị nke ọ na-aza okoronkwo gịnị ka ọ na- afa ha ncha m ma amata afa ha ncha biko mana m sị gị kpọọ afa ndị nọ na Chelsea kịta ị ga-akpọruru m afa ha n'isi ị ma na anyị na-awọchi Chelsea mgbe ọbụla na ọ ya anyị ji every week ka anyị na-awọchi ya so nke a bụrụ ị ma na naijiria anyị na-afụkwa ọkwa once once ka a na-agbara ige anụ African Cup of Nations ọkwa once ka a na-agba ya ma anyị kwesịrị ike ịmata n'afa ha ka e wee na-asọpọtụ na ndị nke anyị ị mago mgbe a gbanye bọọlụ elu ị ma na-afụta ife ha ncha so ị ma na-afụta azụ ha onye ga na-afụ bụ ebele ifeọma ụtago na anyị ịgbanere anyị ama enyecha gị ego niile anyị ga-enye gị half of it imeela thank you

mmadụ atọ so gbaa Nigerian em, WAFCON na-agbacha kịta bụ ndị Igbo ndị Igbo ụmụ nwaanyị atọ bụ ndị Igbo anyị nwere ụmụafọ igbo na chiamaka nnadozie alozie michelle Onyi- chioma okafọ onyinye jennifer echegini ee ọ na-akpọkwa na-aga n'ihu ọ gbakarịkwara atọ o. A- n'ime ha niile ka onye ga-abụ a sị gị na ka edutere gị n'ime ee eh, ndị a niile ị kpọ kịta ka onye ọ ga-abụ edutere onye nke ị na-enwe mmasị ịhụ Nnadozie Chiamaka my favorite my best goalkeeper I love Nnadozie Chiamaka favorite ya na bụkwa ọ sị na best goalkeeper ọkwa ya I swear Nnadozie Chiamaka my best goalkeeper ejighị m that girl egwu egwu m fụ ya kịta I fit lie down for this market ọ kwanyere nke ọma ngwa na-ewere You understand normally thank you m bịakwa echi biko bọọlụ ka m ji eme nri enweghị ihe ọzọ m na-arụ